sira sɔrɔlen kɔ sirifu fɛ ni n ma fili sirifu saba bɛ kɛnɛ kɔnɔ Seyida Aja Hayidara n'o ye mama kadija ye
Kunba Hayidara bɛ kɛnɛ na n'o y'an karamɔgɔ Wage furumuso ye
Gawusu Hayidara bɛ kɛnɛ na n'o y'u balimakɛ n'u kɔrɔkɛ ye
sira sɔrɔlen kɔ u bolo An tilalen kɔ ka sira sɔrɔ an karamɔgɔ bolo n'an ka seku kabini sekuba Sɛki Alawi Dɛm ale ka sira dilen kɔfɛ an ka mukadamu Amɛdi Kone olu ka sira sɔrɔlen kɔfɛ ne yɛrɛ faw ani fasomɔgɔw olu ka sira dilen kɔfɛ Sɛki Sidibe n b'a fɔ ten ne kɔrɔkɛ don Ansaridini kɔnɔ ne faw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen N kɔrɔ dɔw filɛ jama cɛ la n'o ye Mohamɛdi Kone ani Yusufu Kone n kɔrɔkɛ dɔ sigilen filɛ kinin fɛ n'o ye Usutazu Sidibe olu bɛɛ ka jɛn kɔfɛ Wage ninnu bɛɛ ka jɛn kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw fo fɔlɔ yanni ka baara daminɛ Seyidina parce que ne tɛna waajuli jan kɛ tugun wagati t'a la mɔgɔ sigi kuma mɛɛnna hali n'an wulila tan mawuludu kɛ la hali an dama ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamu ka se ka ɲɔgɔn lahalaya dɔn mawuludu ko banna nka an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw fo n yɛrɛ bɛ tɔn min na n'o ye Ansaridini section Marcory n ka foli bɛ section ye n bɛ section président fo n b'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ fo n bɛ tila ka sous-section fila fo n'o ye Anumanbo ni Sanfili ye ka tila k'an belenakaw fo n'o ye dɔgɔnɔw ye an ye papier ci ka taa di Aruna Jibo ma a ko siyabana ko i bɛ n ye ni Ala sɔnna wa Ala sɔnna Aruna Jibo sigilen filɛ kɛnɛ na an bɛ olu fo olu min y'an belenakaw ye. an bɛ tila k'an ka alimami fo ne yɛrɛ ka alimami ba a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye Mohamɛdi Asani Tarawele ye nka muso dɔ ta bolofa b'a ka foli kan n'o ye mama Kadijatu Hayidara ye muso min kɛla kɛnɛ in denba ye bi ne t'a fɔ n ka marraine de tugun n b'a fɔ n ba kɛnɛ foyi ma sigi ne tɔgɔ la yan ayi denmisɛnw tɛ ne ka o tɛ n ɲininka yɛrɛ fiyewu o bɛ wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ ɔ ka taa a ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛnɛ Naamu. ko an y'a kanu i ka kɛ karisa ka marraine ye ka sɔrɔ ka na fɔ n ɲɛnɛ walahi foyi ma fɔ a ye Ayi. n'a y'a kun fifiri a la siyabanako la fiyewu o ma kɛ foyi ayi hali kalanso min bɛ siyabana bolo a gundo filɛ i bolo mɔgɔ min y'a terrain sɔngɔ jate k'a di ne ma nin minɛ sara tan cɛ musokɔrɔba in ne sigilen filɛ n'o ye Kadijatu Hayidara ye an ka foli b'a ye k'a fɔ su in na anw y'a bɔ an ka marɛniya jigi kɔrɔ k'a bila an baya minɛ kɔrɔ an y'a bila an baya minɛn kɔrɔ parce que ni mɔgɔ kɛla marraine ye kuma dɔ a bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye bon an y'a bila baya yɛrɛ de minɛn kɔnɔ ne ni n ka kalanden bɛɛ jɛna k'a k'an ba ye an bɛ Seku Alawi Dɛmu fo a tɛ ne dɔn n yeli la mais ne b'a dɔn kabini n ka dɔgɔ ne bɛ Seku Alawi Dɛmu dɔn kabini n ka dɔgɔ depuis n bɛ classe kɔnɔ. Depuis a bɛ se gosi la yarɔ kɔni n b'i dɔn la dɛ kabini BMW b'a bolo yarɔ n b'i dɔn dɛ Alawi Dɛmu ne b'i dɔn ne kumasi ka den de n lamɔna kumasi de kabini san wolonwula n ka cɛkɔrɔba sigilen filɛ olu y'u bolo bɔ n na ka n ta ka taa n di kumasi imamu kalilu siya banna ma k'a kalan Seku an b'i fo i ni ce ka déplacement na ka bɛɛ lajɛlen fo naba bɛɛ ka bɛɛ fo an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ dakuruɲɛ damadɔ de bɛ n bolo wajulu tɛ yen sabula wajulu kɛla ka ban mɔgɔw ka lamaga ye wajulu kɛ k'a ban ala kira ko don n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ kelen kan n ye n kaleya ko ne de bɛ ala kira ni ibrahima sanga ɲɔgɔn ma ibrahima bɛ taa o la sanga ɲɔgɔn tɛ kɛnɛ kelen kan n y'a fɔ a ye ko n'i ye kira ka banfula don a kun na a tɛ se n'i y'a fini don ibrahima kan na a ka bon a ma n'i ye kira ka samara don ibrahima sen na n k'a ka bon a ma kira tɛ yen n'i ye kira ka fini don min na k'a bɛ kun a la i b'o kɔrɔ dɔn ko kira ka bon ni kira bɛɛ ye o ka kɛnɛ de sigila yanni an ka taa ni mawudu ye an bɛ sitana gɛn fɔlɔ a kɔni tɛ yen mais an b'a gɛn ala k'a yɔrɔ majanya an na ala k'a dɛsɛ an na ala k'a dɛsɛ an denw na ala k'a dɛsɛ an musow la ala kan'a s'an ka kabila si la n'an bɔla yen an ma sini setigi ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛlen tigi diɲɛ nɛɛma misaliya ye i komi mɔsi ni zon kom n'i ye zon kom bariko ɲɛ kelen sigi mɔsi kɔrɔ ka busan ta k'i sigi a kunna ko a k'a bɛɛ min Naamu. a bɛ kasi Ɔhɔ. ɔ mais n'a dun ka denwuli sera Ɔ. n'a ma zon kom kɛ Naamu. denwuli ma kɛ Aa ma kɛ. diɲɛ nɛɛma banna Pewu. n b'a fɛ n b'a fɛ n'a dil'i ma i b'a fɔ ko ala to ta Walahi. i bɛ muso caman mankan mɛn ko ala ma n sɔn den na Ɔ. n'ala ye denko latigɛ n'a kɔnɔ jɔla kalo fɔlɔ Naamu. a b'a fɔ mun na n dara mɛri ko ne fɛ ka taa mori e fila minɛ Ee. mun ye n s'a ka so Naamu. kɔnɔdimi ni degun min b'a la ɔn diɲɛ nɛɛma banna a banna ni fala kara Ɔhɔ. ni kɔngɔ b'i la kara pewu diɲɛ bɛ ten a bɛ ten nka lahara nɛɛma ne ti ban Ayi. n'i y'a sɔrɔ badabada don pewu ala k'an sɔn a la ami n'an bɔla yen Ɔn. an bɛ ala fo namu ka tila ka ala fo ɔhɔ ka tila ka segin ka ala fo naam ka wale ɲuman dɔn kosɛbɛ seydina Ɔn. ala fo mɔgɔ de b'i se k'a la naam i b'i se de k'a la ala de ko kuranɛ kɔnɔ wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha ko n'i k'i bɛ ala ka nɛɛma ko suma k'a jate ko i tɛ se i bɛ dan i b'o kɔrɔ dɔn wa ko ala ka kɛlɛ min b'i bolo dɛ ala ka minɛn min b'i bolo n'i ye minɛn kelen ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ i bɛ dɛsɛ ka ala sɔsɔ minɛn kelen n'i ye minɛn kelen filɛ i yɛrɛ la i farikolo la minɛn kelen ɲakisɛ ye ala ka minɛn dɔ ye kɔnɔna nugu appareil digestoire ye ala ka minɛn dɔ ye ka malo gɛman dun k'a bɔ kulɛri wɛrɛ la ala ka minɛn dɔ de b'a kɛ o minɛn in n'i y'i sigi k'o jate minɛ sisan i bɛ ala jɔlen y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ ala ye o mɛ i b'a ye ni mun ye n'i ye i yɛrɛ filɛ wa fi anfusikum aya kabako bɛ an yɛrɛw la i b'o kɔrɔ dɔn wa ala ka ko ye kabako ye n'i yɛrɛ filɛ i bɛ kabako i yɛrɛ la kabako bɛ bɛn ala ma i b'a ye siga foyi t'a la mɛ n'i yɛrɛ ɲininka sisan ko ne yɛrɛ bɛ dumuni minnu kɛ diya a ka timi a basiyalen a ka kunan ko n fan jumɛn b'a fɔ i b'a fɔ nɛn dala nɛn bɛɛ tɛ dɛ nɛn fan dɔ n'o magala dumuni na a bɛ kunaya jira nɛn fan dɔ o bɛ timiya fɔ nɛn fan dɔ o bɛ basiyalen fɔ nɛn yɛrɛ dama appareil saba de b'a la n'i y'i sigi k'o jate minɛ i bɛ ala fo hali mɔgɔ m'i ci an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn a ye min k'an ye an t'a sara sɔrɔ an ka seku bɛ donna kɛnɛ kɔnɔ ani an ka kalifa ni usman konatɛ ko bisimila ani musa wedrawogo ko n'an bɛ kun se na n'an ye ala fo an se la an bɛ sɔli kɛ kira kan kira min ka fisa kira bɛɛ ye n'ale kun tɛ ala tɛ foyi kɛ mɔgɔw ko mɔgɔ ye kelen zedina an tɛ kelen dɛ mɔgɔ tɛ kelen hali n'i y'u jɔ ran na kundamaw tɛ kelen i b'a dɔn ala ye dɔ bila dɔ ɲɛ dɔ daji ka fisa dɔ ka kabila ye dɔ ka finiko ji bɛ dɔ ka kabila bɔ bolo la dɔ senda nɔ ka fisa dɔ buruju ye dɔ ye ɲɛ na ka fisa dɔnnibaa ba kɛmɛ yeli ye. bɛɛ y'u sɔsɔ cogo t'a la belebele faramasi na. mɔgɔw ti kelen dɛ.
ayi n'i y'an bila minɛn kelen kɔnɔ dɔba bɛ taa kun fɛ. a bɛ taa kun fɛ walahi.
an bɛ sɔli kɛ kira kan. an ma ɲinɛ a somɔgɔw kɔ. ayi a ka somɔgɔ sanumaw. kabini imam ali la. n'i ma fili. n'i ma ɲinɛ. sura tun ye imam ali ka bangeli ye. an filɛ dugusajɛ la. kɛnɛ in masayala ni imam ali yɛrɛ ka nalen ye nka tɛmu min b'an bolo bi walima sini an bɛna baara min kɛ an bɛna kuma o de kan o la an bɛ imam ali an bɛ sɔli k'a kan fatuma an bɛ sɔli k'a kan hasanu an bɛ sɔli k'a kan huseinu an bɛ sɔli k'a kan an bɛ sɔli kɛ sirifu bulon bɛɛ kan an ma ɲinɛ cɛba in kɔ bazumana hayidara a seyidi sherifu usumani madani hayidara hayidara senna oh. siya mana jigi dunya jigi oh. ala jigi kuranɛ jigi oh. silamaya jigi ala kira jigi a seyidi sherifu usumani madani hayidara walayi foyi man di siya ye kɔmi karamɔgɔ kira joli de i kana siga a la dɛ walayi ne de b'a dɔn hmm. karamɔgɔ hayidara ah. ne de b'a n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye n'i bɛ fɛ ka hayidara ka sirifuya ɲɛɲini ah. karamɔgɔ kɔrɔbaw to yen i boli ka na n ka kalanso bɛ yan n b'a sɛbɛnnen jira i la papiye la ah. kabini iburahima la fo ka na kun ba madani na talahi ne de b'a dɔn i b'a dɔn belebele ordinateur in na mɔgɔ tɛ don fɛn na n'i m'a ɲɛɲini mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ f'i k'a ɲɛɲini mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ f'i k'a ɲɛɲini jɔn don i k'a dɔn i ka sɔrɔ ka tugu a kɔ ne ye hayidara ka ko ɲɛɲini ka sɔrɔ ka tugu a kɔ pewu sɔsɔcogo t'a la naamu n bɛ k'a lamɛn kelen kelen an bɛ karamɔgɔ fo karamɔgɔ tun ka kan ka don yan sisan o tɛ yan O ko a seginna senna a fɔra ka ne sɔrɔ inshallah ne yɛrɛ dusukun kasila mɛ n tilala ka jate minɛ n yɛrɛ la
sedu mɔgɔw de tɛ kelen ne ma fiyen ko mɔgɔ tɛ kelen a ye buwake sɔrɔ minkɛ o ko karamɔgɔ i ka jama tɛ kun an fɛ
segin an na ɲɛ wɛrɛ ɲinin a la a ye buwake sɔrɔ jama min y'ale yɛrɛ kunbɛn yen gouvernement y'i jɛngɛ k'a filɛ ko cɛ in n'a ka jama min bɛ na nin ye buwake ye n'a ye yamusokoro sɔrɔ ka tumodi sɔrɔ ka zanuwa sɔrɔ yan'a ka don yepugɔn yɔrɔ bɛ bloki de
hayidara sabali segin o an bɛ ɲɛ wɛrɛ ɲinin a la a ko n y'a mɛn a y'a ka mɔbili yɛlɛma k'a ɲɛsin so diɲɛ maabaw bɛ dɔn tan de u bɛ dɔn tan de an bɛ karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲɛ mɛɛn a la k'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲɛ mɛɛn a la seyidina an b'a denw fo K'a ɲini Ala fɛ a cɛma Tijani bɛ tournée la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la, aami, seyidu su in na, ɔɔ, n bɛ fɛ ka droit de femme de dɔɔnin fɔ ka kuma bila, naamu, fɛn bɛɛ n'a kuma don, unhun, mawuludi in sigila ka na bɛn 7 mars ma, ɔhɔ, le 8 mars, naamu, c'est journée de la femme, ɔhɔ, mondialement, naamu, diɲɛ bɛɛ, pewu, muso ka journée don, walahi, yala o journée silamɛya kumana a kan wa? Ee belebele de b'a dɔn an tulo dɔgɔbɔ n bɛ fɛ ka n da don o kuma de la ka sɔrɔ ka kuma bila n tɛmɛ kuma na n jaleba n ye lɛri filɛ vingt-trois heures trente n b'a bila ka kuma sigi n fa ma ani n karamɔgɔ seyidina yala silamɛya ye dɔ fɔ muso kan wa makanatul mar'a fil islam muso yɛrɛ jɔyɔrɔ parce que an ye min sɔmi sɔrɔ n'i y'a mɛn ko journée dɔ décrétéla ko muso ta don o b'a jira k'a fɔ o bɛ droit dɔ de ɲini na k'a di muso ma o don o bɛ kuma musoya kan ka muso si fɔ muso ye fɛn min ye ani mun ka kan mun ka kan ka k'a ye o bɛ lakali o don o ye sini sɔgɔma o b'a daminɛ fɔ sini zéro heure a kuma bɛ sen na
an ye jateminɛ kɛ olu y'a droit ɲini cogo a n'an ka silamɛya ɲɔgɔn bila parce que olu ko émancipation égalité de sexe entre l'homme et la femme ko cɛ ni muso ka damanganya n'an y'o kɛ bɛnkɛla muso ka muso ka bon cɛ ye oui siyabana de mankan don ah, n'an ye cɛ ni muso kaɲa ah. bɛnkɛla muso ka ah, muso ka bon ni cɛ ye n m'a fɔ muso ka fusa ni cɛ ye n ko muso ka bon ni cɛ ye oh. fusamanciya fana bɛ na minɛn dɔ de kɔnɔ i komi kuranɛ b'a fɔ oh. arijalu kawamuna ala nisa arijalu oh. cɛw kawamuna kaama yakumu kawama ka jɔ cɛw de jɔlen don ni musow ka fɛn ye ni cɛ jɔla muso ka musaka ye furu kɔnɔ fusamanciya bɛ na mais naturellement n'an ye muso bila ka cɛ bila muso ka bon cɛ ye kuranɛ sisan question bɛ poser i b'a dɔn kuma dayɛlɛla dɛ intellectuel commencéla k'o kun yara o y'an ka kuranɛ dayɛlɛ o ko an ma ko ustaz n'i bɛ k'o fɔ mun na ala ye muso furuta kɛ naani ka cɛ kɛ kelen
kelen u bɛ tila k'o yɛrɛ ɲininka ɔ ɲininkali wɛrɛ b'olu bolo Naamu. mais pourquoi Ɔ. ni cɛ mɔgɔ sala Naamu. cɛkɔrɔba sala du kɔnɔ Ɔ. ni denmuso kelen Naamu. ani dencɛ kelen b'a bolo ciyɛn bɛ tilan saba Naamu. fila bɛ di cɛ ma Ɔ. kelen bɛ di muso ma Naamu. intellectuel y'u yɛrɛ ɲininka Ee, u t'a kalama fɔlɔ. o bɛ tila k'u yɛrɛ ɲininka Ɔ. mais mun na muso kira ma ci Naamu. ni muso ka bon mun de kosɔn muso yɛrɛ kira ma ci o bɛ tila k'u yɛrɛ ɲininka mun na muso tɛ kɛ alimami ye y'a ye dɛ ka sɔrɔ walayi ali n'a y'an sigi ka biki di dɔ ma ka biki di dɔ ma an ye nin formation kɛ dɔ bolo imam Sisoko ka biki di dɔ ma ka biki wɛrɛ di dɔ ma k'o ka muso ni cɛ ka minɛn bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko mun bɛ muso la a b'a sɛbɛn mun bɛ nin na a b'a sɛbɛn a dɔ bɛ yan hali n'an y'a da o kɛnɛ kan muso bɛ bonya cɛ ye parce que fɛn dɔ bɛ sɔrɔ muso la o tɛ cɛ la mais n yɛrɛ t'a fɛ ka taa yen n b'a fɛ ka yɔrɔ min da i ɲɛ kɔrɔ o bɛ droit min ɲinina k'o b'a di muso ma o bɛ ka muso segin jɔnya la an ka silamɛya la muso bɛ baara kɛmɛ kuma jumɛn a baraji naamu muso kuranɛ kuman'a bɛɛ kan a ye isara k'a bɛɛ la a bɛɛ donc musow k'a lamɛn Ɔhɔ. su in y'a ta ye a t'a don
a fɔlɔ na
yala an ka silamɛya de muso dan naani Ɔhɔ. walima a ye muso ta kelen ka taa naani na a ye dɔ de bɔ a la walima a ye dɔ fara a kan han an ka silamɛya jateminɛ naamu ala kira sallallahu alayhi wa sallam a nana muso caman furu dagala de k'o kɛ xasu ye parce que an ka diinɛ ko la xasu bɛ yen amu bɛ yen mubayanu bɛ yen amu bɛ yen mujumalu bɛ yen naani nin ye xasu li nabi nin ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye kira dɔrɔn ye o bɛ yen an bɛɛ sen bɛ nin na o bɛ yen nin kuma yɛrɛ ye en gros ye o bɛ yen nin kuma in détaillélen don o bɛ yen o b'an ka silamɛya minɛna ka muso ta kelen kɔnɔntɔn fɔ tan o ye kira ta ye o dagala kira ye o ye kira ka xawasu ye ka muso dan naani mm. o ye anw ko ye ɲininkali don ala kira e ye muso furu ta de caya walima i ye muso furu ta de dɔgɔya
an b'a fɔ ni ala kira tɛ diinɛ ma tɛmɛ dugukolo sanfɛ min ye dan sigi muso furu la karamɔgɔ ye kitabu da dɛ ka dan sigi a la muso furu ka dan naani n'an ka silamɛya tɛ a ma kɛ fiyewu mɔgɔw tɛmɛna muso bi wolonwula mɔgɔw tɛmɛna muso bi seegin mɔgɔw tɛmɛna muso kɛmɛ mɔgɔw tɛmɛna muso ba yirika u y'a silamɛya de ye dansigi muso muso furu la ii ka dansigi walahi ɔɔ droit de l'homme mɔgɔw ko an ma ko ɛɛ comment on appelle n naamu ɛɛ ka muso caman furu ɔhɔ ka muso caman ta Naam. la polygamie Ɔhɔ. que s'il y a la polygamie c'est qu'il y aura la polyandrie Han. i bɛ polyandrie dɔn wa naa cɛ ni cɛ cɛ ka muso muso ka cɛ caman Pola- polygamie ye Naam. muso Ɔhɔ. cɛ ka muso caman furu Naam. o ye polygamie ye Ɔhɔ. mais muso ka cɛ o ye polyandrie k'o de ye égalité ye o ye muso ka lagosili de ye
k'i dɛmɛ dɔɔni a loi tɛ diɲɛ na diinɛtigi bolo n'an ka silamɛya tɛ ko muso ka dan naani loi tɛ diinɛ diinɛtigi bolo diɲɛ bɛɛ kabini kunu fo bi kabini kunu fo bi min ye muso caman furu kɛrɛ ayi
a tɛ
sabari n dɛmɛ k'a ɲini i bɛ min an bolo yan c'est la laïcité qui nous a amené ça laïcité de nana n'a ye laïcité Misaliya surunma ye jumɛn ye société bɛ ne bolo an nana n'a ye an ka société entreprise ka ka muso dɔ sara bɛ ne fɛ u b'a ta charge la ni muso bɛ e fɛ u b'a ta charge o créer la encore sisan sisan sisan diinɛ ko tɛ dɛ ayi sisan société kɔnɔ e n kɔrɔkɛ o ye fula ye ne yɛrɛ ye dafin anw dafinw fɛ muso ka furu bi naani fulaw fɛ olu ka furu bi duuru bonkaw fɛ olu ka furu bi seegin sisan ne e an farala ɲɔgɔn kan ka société dɔ dilan ne bɛ ta prise en charge ne bɛ sara mais les prises en charge n ka denbaya bɛ ta mais ne muso ye bi naani Sidibe ta ye bi duuru e ta ye bi wɔɔrɔ n'a kɛla o cogo la est ce que bɛn ma kɛ ne kan donc an ka an ka bɛnkan na sisan an bɛ muso kelen kelen hali ni den kɛmɛ b'i fɛ mais an bɛ muso kelen ta e yɛrɛ de b'i musow filɛ sisan jɔn de bɛ se ka ne ka du mara n kɔfɛ i b'o tɔgɔ d'an ma an b'a sɛbɛn. ayi o t'o jira dɛ c'est à f'an ka don yɔrɔ fo mɔgɔw ka ko dɔ ɲɛɲini an b'a an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ aw yɛrɛ ka sariya b'an bolo yan. a bi a lamɛn i b'a sɔrɔ cadeau la bi fu. i bɛ muso naani furu. i bɛ fɛ ka t'i muso dɔ tɔgɔ di société la. namu i bɛ muso laban tɔgɔ ta k'a di. i y'o de ye ko a bɛ se k'i ka du jɔ i kɔfɛ. namu o bɛ di. o bɛ di. n'a ye wari ta a bɛ tɔw sɔn n'a ye n'i tɛ yen don min na o bi a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ ten de siga foyi t'a la mais nin tɔgɔ donna walima nin tɔgɔ bɛ misiri la o kɔrɔ ko tɔw ma furu o ye nkalonfin m'a dɔn donc i b'a ye droit la n'an ye jate bɔ ka taa muso ka dan kelen ma kun filɛ a banna i kana tɛmɛ muso a y'o ɲininka minnu ko ko an ka dan muso kelen ma muso joli b'u portefeuille ɲini ne b'a ka droit ɲini cogo dɔn muso o fɛ k'aw lankolon bila fo papaye fulakisɛw kan fulakisɛ forokow kan aw de lankolon b'a kan panneau publicitaire aw de lankolon b'a kan appareil appareil min bɛ san tous les appareils électroniques téléphone etc aw de ja b'a kan a lankolon a ti bɔ k'a fɔ ko o k'aw yɛrɛ sutura ten wa o de ka kan o de y'a ka droit ye musoya mako b'o de la a filanan ah. a ka droit ɲini dɛ cɛw filɛ ka ɲɔgɔn furu ah. n'a y'a dajɛ ni cɛw ye ɲɔgɔn furu ah. juguman don o dɔrɔn tɛ dɛ a kasara bɛ segin aw fɛ yen mun na cɛw dama ma musow furu eh, o y'a ka droit ye muso ka kan ka wuli ka fɛn min ɲɛɲini bi droit la furu sira fɛ o dɔ filɛ n da magala yɔrɔ min na muso naani furu silamɛya y'o daga sinon diinɛ tɛ yen min ye dan sigi muso la o gati bolo a filanan cɛkɔrɔba sala du kɔnɔ ala k'an taw mɛɛn an kɔrɔ minnu dala ala ka hinɛ u la ni cɛkɔrɔba sala tiɲɛ tilalaw bɛ yan an ka seku sigilen filɛ fiku dɔnbaaba don luga dɔnbaaba don ni cɛkɔrɔba sala ka denkɛ kelen to a bolo ani denmuso kelen tila i b'a da sara saba saba fila bɛ di cɛ di musoman ma o ko bin kɛla muso kan ko an y'a ka droit minɛ k'a di dɔ ma ko silamɛya de ka baara ye nin an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini an y'a ye silamɛya ye muso bonya de c'est que la femme n'est pas faite pour travailler elle n'est pas faite pour travailler muso tɛ baarakɛla ye ayi a filɛ i bɛ na i ncinin i masaw b'i ladon k'i don kalan na n'i ɲɛ tigɛla ka balikuya n'i sera o b'i di cɛ ma cɛ bɛ jɔ n'i ka ko ye silamɛya ko ten dɛ cɛ bɛ jɔ n'i ka ko ye n'i kɛra muso ɲuman ye k'i muɲu cɛ ye ka sabali k'i mada i majigin komi musoba tɛmɛnenw ni ala nana i sɔn den na o den bɛ kɛ tele ye o b'i dɛmɛ i fa y'i ta k'i di cɛ dɔ ma o cɛ y'i ta f'i ye den sɔrɔ ta sisan muso ka ko filɛ muso tɛ baara kɛ o masa don ala k'an laban ɲɛ taara fila ka fila di cɛ ma ka kelen di muso i b'o kɔrɔ dɔn wa ko denmuso musoman bɛ taa cɛ wɛrɛ fɛ a bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ mais cɛman bɛ to a fa kɔ du kɔnɔ kelen fila minɛ kelen dun kelen labaara n'i dɔgɔmuso dɛsɛla n'a nana so dɔ d'a ma kelen labaara o le ka ɲi waa k'a bɛɛ tila n'a banna fan fila fɛ a banna a ka kelen labaara o ka fisa i bɛ fila de di cɛman ma a ti fa ye dɛ dil'a ma nin ye nin yɔrɔ ye ah. ale de bɛ fila in kɔnɔ a bɛ kelen dun tɔ kelen ah. a b'o le labaara ka jago kɛ n'a ye ah. ka baara kɛ n'a ye ni nafolomugu don ni du don a b'a mara o fila min marani b'ale bolo hali ni musoman ta banna a cɛla la pewu n'a seginna ka na sabu mɔgɔ tɛ ko dɔn a bɛ laban cogo min na a ɲɛ ma dɔn ta fɔlɔ n'a seginna ka na du kɔnɔ kɔrɔkɛ bɛ min b'a bolo caman in dɛ a bɛ dɔ bɔ o la k'a ɲɛji cɛ dɔ b'i bolo kɔrɔlen o ko tɛ dɛ a bɛ dɔ bɔ a ta la k'a di dɔgɔmuso ma mais n'a bɛɛ kun dila musoman ma ka taa cɛla la o y'a ko bannen ye donc ala de bɛ se tilannen na muso ka droit filɛ ala ye muso kɔlɔsi a sabanan munna muso ma kɛ kira ye muso tɛ kɛ kira ye muso de bɛ kira dilan muso de bɛ kira dilan muso tɛ kɛ kira ye muso ka bon ale de bɛ kira dilan n'i ye belebeleba dɔ ye musoba dɔ don e ye kira jumɛn mɛn k'a nana ni fa b'a fɛ ba t'a la e y'o mɛn fɔlɔ kira dɔ ka na fa b'a fɛ et puis ba t'a la e y'o mɛn fɔlɔ wa ɔ mais ne ye kira dɔ ko mɛn ba b'a fɛ fa t'a la n'o ye nabila isa ye ala y'o dilan ka na n'a ye ka ba d'a ma nka fa t'a la o ɲɔgɔnna caman i tɛ foyi ye ni ba t'a la ɔ ala ma sɔn ka muso kɛ kira ye kiraya ka gɛlɛn A ka gɛlɛn dɛ muso bugɔlen ala tɛ sɔn muso gɛnnen ala tɛ sɔn muso fagalen ala tɛ sɔn a ye muso bonya k' a kɛ fɛn suturalen k'a bila so mun na o kɔsɔn a ye kiraya bɔ a la ala kira bɔlen ka taa tɔyifa k'a bɛ taa kiraya ɲɛfɔ a kɛla di bonni sɔrɔla a la dɛ ni muso kun don a bɛ digi ala la Nabila zakariya den yahaya ko k' a bɛ ka ko jugu de labɛn a bɛ ko jugu de kolokolola k'a labɛn yahaya u y'a minɛ de k'a kunkolo kɛ furu nafolo ye yahaya ka yahaya kunkolo kɛ furu nafolo ye zakariya ko munna a y'o fɔ min kɛ o ye zakariya yɛrɛ fagala o kɔrɔ ko yahaya fagala zakariya fagala cɛn dɛ ni muso kun don a tɛ diya ala ye a bɛ yafa ma sabu bɔ kun ye n fa de ye kɛnɛ sɔrɔ n bɛnkɛ de filɛ ibrahima jata konatɛ k'a danse k'a na bi kun ala k'an bɛn saba ma yahaya bugɔla yahaya fagala zakariya fagala olu ka fagalen ni muso kun don a bɛ ala tɔɔrɔ o kosɔn ala ma kiraya sɛmɛ muso la i b'a dɔn yen de ja ala bɛ muso fɛ e ne ma fili musa taamana dɛ ka bɔ misira egypte sentigɛ la bori la ka taa fo min aa fo madiyana suyabu fɛ yen désert kan a yɛrɛ bɛ kɔlɔnda sɔrɔ sanga min na sɛgɛn tɔ tɛ musa alayhi salam ni muso kun don a bɛ ala tɔɔrɔ munna muso ka bon ala bolo o kosɔn ala ma muso kira ci nka a ye muso kɛ kira dilanna ye ni kiraw bɛ dila ba ɲumanw de b'a dila ni maabaw bɛ dila ba ɲumanw de b'a dila donc i b'a dɔn ye ko ala bɛ muso fɛ anw ka silamɛya ma ɲinɛ muso kɔ a nanana ah! munna muso ne ko muso tɛ baara kɛ fo ni contexte dɔ nana o fana kuranɛ y'a signalé ɛ suyabu denmuso tuma min na musa sera kɔlɔnda la u ye kuma dɔ fɔ u y'u den kɛrɛfɛ mɔgɔw y'u ka biga min k'a ban biga minnen u nana k'u bɛ min enfin d'ailleurs kuma tɛmɛn'o ni musa cɛ n mako bɛ kuma fitini de la u ka naale kɔlɔnda la musa y'u ɲɛɲini min kɛ u ye kuma min kɛ ka musa jaabi k'olu fa de kɔrɔlen don k'an fa kɔrɔla ja n'i ye muso ye baara la n'i ye muso ye wulikajɔ la n'i ye muso ye boli la dɔ de dɛmɛtɔ don sinon a ma s'ale ma walima cɛ tɛ du kɔnɔ a bɛ muso cɛkɔrɔba kɔrɔla min débrouiller ka cɛkɔrɔba dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnnaw n'o tɛ muso ma wele baara la muso ye masa de ye a b'i sigi so n y'a sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba la filɛ numan fɛ ko muso tɔgɔ de ko k'i muɲu k'i sigi so k'a bɛɛ b'i sɔrɔ yen i muɲu ka sigi so an ka silamɛya dɔrɔn de ye nin ye Sinon n'i y'o ɲininka, ɔn, guerre mondiale fɔlɔ muso kun t'a la, ayi, mais filanan u ye muso don a la, kosɛbɛ, n'i tilala ka fara hakɛto, n'i tilala ka occident ka loi jateminɛ, pewu, u delila ka parlement kelen kɛ ka sigi ka parlement kɛ, ɔn, ka muso yɛrɛ jate est ce que muso ye bigan don walima adamaden
tallahi an ka silamɛya bɛ nin kalama kabini e kira nana dɔrɔn kira ye muso ka bonya fɔ e tɛ kuranɛ filɛ yan n'i ye kuranɛ kalan bi fɛn dɔ y'a la n ko suratu nisa e bɛ yen e ma mariyama ko mɛn kuranɛ na i ma asiya binti mazayimu ko mɛn kuranɛ na han ninnu bɛɛ tɛmɛna muso babaw Kuranɛ y'a bɛɛ ko fɔ, a bɛɛ, nka anw ka bi silamɛw kun ye muso yɛrɛ de kɛ fɛn dɔ ye, ee, naam, ka sen bɔ a bɛɛ la hali muso k'a kana kuma, fiyewu, han hadisa dɔ b'u bolo yen ko sawutu mara awra, naam, sawutu mara awra, han, ko muso kumakan ye lebu ye ni muso kumakan kɛra lebu ye, ɔhɔ, Ala kɔni kumana ni Mariyama nɛn ye an ka cɛkɔrɔbaw aw ni ce, naam, han, ɔ Ala kɔni ye Mariyama ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ni ale Ala a ka Alaya nɛn ye à haute voix walahi i b'a kalan sisan wa iz qalat naamu Mariyam haan a tɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ ka suranw bɛɛ ta k'a tɔgɔ d'a la peewuu donc i b'a dɔn yen ko an ka silamaya ma muso épargner ayi an ka silamaya sariya tracé tɔ ɔɔ a ma muso sen bɔ a la fewu ni droit bɛ mɔgɔ bolo ka di muso ma ɔɔ o ye anw de ye naamu silamaya ye droit ɲɛsin muso ma ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye muso bonya n'a bɛɛ ye a ka kumaden kɛ cogo la kuma lakale cogo la kuranɛ kalan cogo la muso ka bon ni cɛ ye baw baw sɔsɔcogo t'a la belebele naamu
o la sini ye journée de la femme ye journée de la femme n'i y'a sɔrɔ an musow la sini olu bɛ fɛn bɛɛ bila ko cɛw ka baara kɛ o de ye journée yɛrɛ kun ye yan. cɛ na gwa kɛ o ye journée kun dɔ ye na lɔgɔ ci e de b'a bɛn kɛ bi ne yɛrɛ kɔni bɛ n sigi fɛn min fɔra k'i sigilen don bada k'i tɛ baara kɛ e bɛ tile kelen ta o la ka t'i sigi k'i ta kɛ o kuma i bɛ sɛgɛn fɛ o tile kelen kɔfɛ wa ala y'a san mumɛ bɛɛ d'i ma k'i si mumɛ bɛɛ bila dɔ ka mara la sɛgɛn t'i ye parce que an ka muso bɛ min kɛ sɛgɛn ye k'o b'o cɛ ka bɔ a kɔrɔ ko ba ni cɛ bɛ ga kɛ muso ka kan ka ga kɛ cɛ ka kan ka baara kɛ muso ka kan ka baara kɛ n'o y'o don a kunkolo la a fagala parce que i ɲɛ bɛ dɔ la wotoro pousséla a bɛ ɲama de cɛ muso min b'a bolo n'a fɔra ko an k'a tila ale bɛ sin k'a ka wotorokala di bi ale b'a cɛ sini b'a cɛ. bi a b'a cɛ sini b'a cɛ a da bɛ to min i b'a ye walima dɔ bɛ siman bɔrɔ de ta pɔɔri la an k'a fɔ k'u ka taa ɲɔgɔn fɛ n'an sera bi i yɛrɛ b'i tɔgɔ enregistrer cɛ ta kɛrɛfɛ i cɛ bɛ bi ta sini yɛrɛ bɛ dɔ ta i b'a dɔn k'a fɔ ko an man ka bila minɛn kelen na n ko cɛ de bɛ baara kɛ ka muso balo i bɛ taa siman bɔrɔ ta ka nkalon tigɛ k'i bɔ ka bin ka da ka ŋunuma foyi kama tɛ e se na cɛgana ka ko b'o la n'i ye baranda kelen sɔrɔ ka ji min a kan a ma ban ɔ n'i y'a ye ko n t'a to fɔ n ka bon ta fɔ n ka bon jɔ i b'a jɔ jɔn ye donc k'a fɔ musow ɲɛna ko ni droit ko don ala kira ye droit d'aw ma droit min kira y'a d'a ma a y'a banba o ma o ye jumɛn ye muso dɔ kitabu dɔ ko sifatul matluba minal binti wa zawji sifatul matluba minal binti wa zawji kitabu dɔ i b'a kalan muso dɔ Asma binti al-Ansari a nana kira ma ka kira sigilen to jama na kira bɛ ka kuma cɛw fɛ a y'i gɛrɛ kira la a ko kira o kuma i tɛ don dɔ d'anw yɛrɛ ma anw musow ma an ka se k'o don fana k'an ɲɔgɔn an ta ye i ka se ka kuma an fɛ o don na wa kira ye o namu min a fɛ a tilala ko kira ma cɛw bɛ taa baara o baara kɛ dugu kɔnɔ u bɛ taa jadi minnu kɛ u bɛ taa fɛn minnu kɛ n'ile kira ye yala i tɛ j'a ma an ka taa bɛɛ kɛ wa i komi cɛw muso bɛ taa jadi yɔrɔ mais cɛ bɛ min kɛ a tɛ ten dɛ o fɔla min kɛ ala kira ko a ma a k'aw k'o to yen n bɛ min ɲini aw fɛ aw ka jadi bɛ so kɔnɔ ni cɛw bɔra a y'a janto kɔ la a ye denw kɔlɔsi a y'u ka so kɔlɔsi a y'u ka fɛnw kɔlɔsi a y'a janto bulonda la a y'o masaw kɔlɔsi a k'a janto aw ka den ɲuman wolo ka bila o de y'a ka droit dɔ ye fɔlɔ muso ka kan ka jɔrɔ nin de kɔ muso ka kan k'o de minɛ a bolo sisan i ka droit ba dɔ filɛ n bɛ n cɛ ka du jɔ cogo di muso jamaba in na ne kelen de ɲinina ka di karisa ma k'a k'a muso ye jigiya dɔ don n b'a jigiya fa i b'i to so majigin ni da la ka se ka jigiya in fa cɛ ye o don o de ye droit ye naamu n'o kɛla hmm. i bɛ den min sɔrɔ o den min na yɛlɛ cɛw sanfɛ i y'i ka droit respecter a banna o la n ti miɲɛ kuma na n y'a f'i ye Seydina ne bɛ kuma bila eh. n tun ye 30 f'i ye miniti fila jirala a kan n bɛna kuma bila sabu kuma tɔ ka ca programme ye 0 heure ye dɔw ta yɔrɔ ka jan ne bɛ bɔ kuma na depuis kuma daminɛ n ko n ti miɲɛ kuma kɔnɔ mais musow k'a dɔn 8 mars ye aw ta ye tiɲɛ don mais 8 mars kɛcogo a y'o ɲɛɲini n'a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn degun min tun b'a kan kunu ni ma fili siniwaw fɛ indiw fɛ ni cɛ kun sala muso bɛ da kɛrɛfɛ de ka jeni o de tun ye fierté ni cɛ sala cɛ bɛ da muso bɛ taama ka na ka na da kɛrɛfɛ ka jeni n'i ma sɔn k'o kɛ i faso kuma so jɔn de y'o b'aw kan ala kira sallallahu alaihi wasallam donc n'i ye ninnu da k'a jate minɛ i tɛna taa yenfɛla la olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini na dɛ f'a k'a yɛrɛ waraka fo muso ka fini bɔ a yɛrɛ la ka taama i ma fini dilannenw ye ka n'an fɛ yan ah. importé import export fini mun bɛ s'a ma yan a ti tɛ kunbiri la ayi n ko a ti se yen a bɛɛ dannen don woro la a ye nin mina k'a yɛrɛ waraka ah. k'aw dɔgɔya k'aw jasi ah. ka farafinmuso segin kɔ den mun bɛ sɔrɔ barika bɛ kɛ den mun na k'aw bɛɛ lajɛlen ba e m'an ka denmisɛnninw tɔgɔ yɛlɛma ne ye ko min kɔrɔ eh, o bɛ ka ko d'an bɛɛ kan Dɔwɛrɛ tɛ dɛ musow de m'u ka droit jate minɛ n'u y'u ka droit dɔn il n'y aura pas de microbe n'u y'u ka droit dɔn il n'y aura plus voleur n'u y'u ka droit dɔn an ka misiriw bɛ lafiya an tɛ sachet bleu san ka bila a da la ayi a bɛ samara don a la n'i bɛ don misiri kɔnɔ a ye samara bila a kɔnɔ a ye don n'a ye ni muso y'o ka droit dafa sisan nin bɛɛ bɛ ban walayi fɛn bɛɛ bɛ segin a place n m'a fɔ silamɛya dɛ hali ni silamɛya tɛ mɔgɔya bɛ n'a minɛ kɔnɔ wala se na mi kuma bila ka yafa bɛɛ ɲini hakɛ to bɛ nin sola so sara wɛrɛ ko